So. Samhlaigh é seo. Tógfaimid píobán. You know, normal copper pipe. Agus nuair, let's say, casann tú tap ar siúl thús ag an taobh seo. Agus deirtear leat go bhfuil ráta an uisce ag sreabhadh tríd an píobán, 13 nó 14 ceintiméadar gach soicind. So, cad is brí leis sin? Bhuel, nuair a chasann tú an tap ar siúl thuas anseo, soicind níos déanaí tá an méid sin suas go dtí 14 ceintiméadar tar éis líonadh suas. So tá sorcóir agat 14 ceintiméadar ar fhad, or ar airde, agus pé ga atá aige, de uisce agat, 14 soicind, gabh mo soicind amháin níos déanaí agus tá an méid sin tar éis líonadh suas. soicind níos déanaí arís agus tá 14 ceintiméadar eile, so, gach soicind líonann sé sorcóir le toirt áirithe le uisce agus ansan tosnaíonn sé ag teacht amach an taobh seo. So. Má tá tú ag líonadh suas, let's say tá tú amuigh sa ghairdín agus tá tú ag iarraidh buicéad a líonadh um, agus cuirfimid cúpla uimhir isteach anseo. So, sorcóir le ga a 7 cm agus 45 cm ar airde. Cé chomh fada agus a thógfaidh sé an buicéad seo a líonadh? Hmm. So, chun é sin a dhéanamh amach, gach soicind rachaidh toirt áirithe uisce ón píobán seo isteach sa sorcóir. So, gach soicind toirt. sorcóir amháin a shreabhann isteach. So, sa chás seo tá toirt sorcóir le agus arís d'fhág mé amach cúpla uimhir anseo. Um, scríobhfaidh mé dearg é chun go bhfuil sé beagáinín soiléir. Deirfimid go bhfuil 1.5 yeah, tá na huimhreacha seo beagáinín aisteach 1.5 cm an gath atá ag an sorcóir seo agus dúradh linn gur 14 cm sa soicind an ráta atá ag an uisce so airde H will be 14 cm i gcomhair an sorcóir seo agus so gach soicind faigheann tú toirt sorcóir le R1.5 agus H14 agus toirt sorcóir sin pi r cearnaithe H will be 1.5 cearnaithe fá pi fá 14 agus fágfaimid an pi ann i gcomhair soicind agus cífidh tú cén fáth um, just i gceann cúpla nóiméad so it's 31.5 pi ceintiméadar ciúbe. So gach soicind titeann 31.5 pi, ceintiméadar ciúbe, uisce ón píobán seo isteach sa sorcóir. So cé chomh fada agus a thógfaidh sé ar an sorcóir seo líonadh? Bhuel chun é sin a fháil amach caithfidh tú toirt an sorcóir mór a fháil.

uisce, sin toirt an uisce atá ag titim isteach sa buicéad, cé chomh fada a thógfaidh sé chun 2205 pi, ceintiméadar ciúbtha uisce a bheith agat. So it's 2205 pi roinnte ar 31.5 pi agus an bhfeiceann tú an fáth anois gur fhágamar an pi sa freagra because look ó cealaíonn sé amach agus mar a tharlaíonn sé that's 70 an freagra nuair a roinntear 2205 ar 31.5 and it's actually just 70 70 second a thógann sé chun an buicéad seo a líonadh le uisce. That's amazing. So, sin an céad sort fadhb níos deacra atá i gceist, uisce ag sreabhadh trí píobán. An dara sórt ná um, beagáinín tricky actually. So, cóimheas do toirt na cruthanna éagsúla nó achar nuair nach dtugtar aon uimhreacha duit. So, cad atá i gceist agam? Tógfaimid sorcóir agus let's say obviously tá gath éigin aige, R, agus tá airde éigin aige, H. Agus let's tóg a cone arís le gath R. agus an rud a deireann an cheist ná, tá an áit seo mar an gcéanna, so tá an ga céanna ag an gciorcal atá ag an sorcóir seo agus an ga atá ag an gciorcal seo sa chón. Ach go bhfuil an cón actually dhá oiread an airde. So cad é an cóimheas idir toirt an tsorcóir agus toirt an chóin? So toirt sorcóir sin pi r cearnaithe H agus toirt cón is pi brón orm a haon thar a trí pi r cearnaithe H. Except an airde seo tá sé dhá oiread an airde atá ag an sorcóir. agus chun an cóimheas a oibriú amach idir an dhá cruth cuireann tú iad cothrom lena chéile agus nuair atá sé sin déanta actually is féidir leat cúpla rud a chealú amach anseo agus ansiúd. Tá pi mar an gcéanna ar an dá thaobh. Tá R cearnaithe anseo agus R cearnaithe anseo agus tabhair faoi deara go bhfuil H then cothrom le aon trian dó H. nó má mhéadaímid trasna ar an tríú seo cos déanann an codán seo rudaí beagáinín níos casta so tá roinnt ar a trí ar an taobh deas so nuair a thugann tú é sin sall ar an taobh clé tá sé méadaithe fá trí and gheobhaimid réidh leis na h's ansan chun é a ghlanadh suas and feiceann tú go bhfuil an cóimheas a trí go dtí a dó Right, cad is brí leis sin? Bhuel, toirt an sorcóir seo, toirt an cón seo, agus rud atáimid a rá ná go bhfuil an cóimheas idir na toirteanna a 3 go dtí a 2. So, let's say má tá toirt an cón a 10, beidh toirt an sorcóir a 15. nó má tá toirt an cón a 20, beidh toirt an sorcóir a 30. etc etc. Ach ní iarrtar é sin a oibriú amach mar táimid ag déanamh é seo gan toisí, without dimensions, agus seo an rud atá ag teastáil. Seans go mbeidh sé sin beagáinín níos fusa le cúpla ceist. So. Arís, díreach ar nós mír 9.5, iarraim ort ceann a thriail, now, is cuma liom má dhéanann tú i gceart nó mícheart é ach teastaíonn uaim iarracht éigin a fheiscint. Le bhur dtoil. So. I gcomhair uisce ag treabhadh tríd píobán. Triail, leathanach 271, ceist 4. Is ceann beag réasúnta éasca, ceapaim. Agus, agus tá brón orm Tá mé ag tabhairt beagáinín obair bhaile anocht. Is toirteanna i gcomhréir nó gcóimheas. Bain triail as leathanach a 270. 270. Ceist 2 So seans, or ba chóir duit bheith ábalta an ceann sin a dhéanamh, an ceann sin, mm, b'fhéidir, ach bain triail as, agus rachaimid tríd é sin sa rang má tá fadhbanna ag aon duine. Slán go fóill!